aziwotcha manyumba azem- aziwotcha mabizinesi akangopeza munthu wakumwera ammenye wakumwera akupanga bizinesi amotchere mpaka kupeza wa polisi ameneyo mmene mukudziwira mmene anapangira muja kuti bwephera bwalo wathu kuchokera kuno sanabwere kuno kuzapepesa sanaonetse chisoni

Nde atukwana atukwana anyoza iwo patsogolo atavala ma uniform ngati apita ku nkhondo. Akutsogolera mademo ophwanya ma store, oononga katundu, kuotcha ma office ati akufuna utsogoleri. Avala ma uniform olembedwa mau osaopa mpakana wina mtsogoleri wawo omalankhula mau onena kuti tiona magazi. Mpakana kukhazikitsa anyamata awo Ati asilikali awo ati kukhala ndi brigade ngati apita ku nkhondo ndimene amapatsa ndalama kuwapatsa anyamata mowa muziphwanya muzipanga chibwerese chisokonezo nde sanadziwa kuti kunjaku kuli mulungu president professor arthur peter mutharika amayenda apa muli mtsogoleri wa mtendere iwo anangokhala phee ndangotulutsa ung'onoung'ono chidikiti ndaine ndazungulira ndapita chigawo cha pakati kumwera kumpoto gemu tembenu aidziwiratu kuti gemu yasokonekera sakuiphula nde mmene ndikulankhula pano zipani 9 kulimbana ndi running mate mmodzi achinyamata angonena kuti apenga heve samaiwerenga bwinobwino samamudziwa atupele nde pano azungulira mutu ayamba kukangana okhaokha Akugawana ziwalo nyama sanaphe. Wina kunena wina ntenga mwendo. Iyayi ine ndikufuna mutu. Ayi ayi tenga mwendo winawo. Umenewo ndi wanga. Ayamba kumenyana okhaokha. Zasokonekera. Game amayi ndi abambo sakuyiphula olo pang'ono. Amaganiza za masewera. chifukwa zimene achita miyezi 11 zakumbutsa amalawi kuti anthu awa sanasinthe ndi kongresi yomwe ija ya nkhanza tifanizire 31 years zimene anapanga malawi congress party ndikumenya amalawi kumanga amalawi kupha amalawi ambiri anathawa dziko lino kukhala kunja chifukwa ulamuliro wa nkhanza nde mudziwe amayi ndi abambo kuti voti imene ili pano mukhale mukufatsa bwinobwino kodi mukufuna kubwereranso nthawi ya chipani chimodzi nthawi ya nkhanza nthawi yomenyana nkhani yonyozana nthawi yonena kuti kunalibe kusankha kuti ukakhala sapota wa chipani china ankakaniza, ankakana matipati, ankatiuza kuti matipati ndi nkhondo. 1993 ndi pamene ife tinavota kuno kuti tikufuna mtendere, tikufuna matipati. Iwo aja makana ankanena kuti matipati ndi nkhondo. 1994 ndimene kuno munavotera chipani cha udf kuti chilamule dziko lino. 1999 tinapita ku chisankho Iwo anaima, iwo analuza Kum- kumbuyo kwakeku ati mwatibera. Nine- 2004 tinapitanso ku chisankho, amalawi anavota, titavota iwo analuza, samafuna kuvomereza ati tabera chisankho. 2009 amalawi anapita kukavota, iwo analuza ati tabera chisankho 2014 tinapita kukavota kungochonga pamene paja ndikuti mwavotera president profesa arthur peter mutharika ngati president wa dziko lino la malawi komanso zitanthauza kuti mwavotera atupele muluzi kuti akhale wachiwiri wawo ngati vice president of the Republic of Malawi. Izi ndikunena chifukwa ena mwina popita kukachonga akayang'ana kuti Atupele ali pati pamene pakhale nkhope ya president profesa Arthur Peter Mutharika ndi chimanga ndipo pochonga ndikuti mwavoteranso Atupele Muluzi chifukwa miyezi 11 iyi taona zimene achita mdziko muno kuotchana katundu ku lilongwe kugwetsana manyumba ku lilongwe ndi madera ena kupeza munthu wakumwera kumthamangitsa kuti bwererani kwanu kuone, kuoneka poyera kuti mcp sinasinthe nde ife taapangitse manyazi pepani agogo amene muli pano ni mafumu ine kubwera kuno nabweranso kuzakuyenderani koma kuzaonanso msewu umene tiyambe posachedwa kuika tala kuno pamene apresident anandituma kuno amafuna nizakutsimikizeni kuti Choyambirira tionetsetsa kuti msewu umenewo uthe mwachangu chifukwa tikapanga chonchi ndiye kuti kudera konseku kutseguka zokopa alendo ndiye kuti mahotela abwera kumeneko komanso ndiye kuti mabizinesi ambiri aziyenda kubwera mabanki komanso kubwera ma filling station President Profesa Arthur Mutharika oye! China chimene andituma president ni nkhani ya ngongole kuno mumalima komanso mapanga mabizinesi osiyanasiyana tikapanga ulimi ndi bizinesiso koma mukusowa mpamba ndeno A President akhazikitsa thumba lapadera 15 billion kwacha kuti inu azimayi, azibambo, anyamata, asungwana ngongole ikufikeni.